o tɛ baasi tara o de kama musa ko ala ma ko ko sanumaya matigi isa ko donc ala ma ko ko matigi ka sanu dɛ mamadu ko ala ma ko subhanallah donc subhanaka allahumma amma yushiriku ale de masaba ye filankafoya man ka kɛ ni masa mun ye sankolow kɔnɔna na donc ani dugukolo kɔnɔna na wa ale ka hinɛ o bɛ bɛɛ sɔrɔ tellement ala bɛ hinɛ ibrahim ye dubabu dɔ kɛ o dubabu in ibrahim ko ala nin dugu in sigibaaw n'o ye makan dugu ye i k'u garijɛgɛ dɛ kabini hɛrɛw caman na donc ka na u ma ani jiridenw kabini garijɛgɛ ɲanamaw caman bara dɛ ni mɔgɔ minnu limaniyana i k'u garijɛgɛ garijɛgɛ caman bara c'est-à-dire ni mɔgɔ minnu tugura ne ibrahim kɔ ka limaniya i n'a fɔ ne ka ala dɔn cogoya donc i ka garijɛgɛ nati donc u ma tellement que ala bɛ hinɛ ala ko hali ni mɔgɔ min kafiriyara n terikɛ tant que e ye ne deli n b'o tigi garijɛgɛ en tant que a bɛ sɔrɔ dugu in kɔnɔna na c'est à dire makan dugu kɔnɔna na nka n'a tigi fatura tuma min na ani sara mun ka kan mun ye kafiriya sara ye n b'o d'a ma nka k'a sɔrɔ a bɛ dugu in kɔnɔ silamɛw bɛ hɛrɛ mun sɔrɔ a fana b'o ɲɔgɔnna hɛrɛ sɔrɔ parce que ne ala de hinɛ masa ye o de kama ala ko ko arahman alal arsh istawa

minnu n'a bɛ ala kosuma o ni sunguruba tɛ kelen ye minnu da dennen don quoi ne de y'o fɔ i y'a faamuya donc o de kama n'an sigira an bɛ ala kosuma donc kuma bɛɛ lajɛlen na i y'a faamuya voilà donc ala kosuma in yɛrɛ kɔrɔ ye nin de ye ni ala sɔnna ma inchallah donc les jeunes toujours tanu bɛ o subhanahu wa ta'ala ye mais o kɔfɛ an bɛ segin ka na donc an ka nakun ma yan ala mun y'an kɛnɛya donc k'an to yan yan'o cɛ kunnafoni bɛ yen ka di donc faniw bɛɛ lajɛlen ma diɲɛ kɔnɔ kunnafoni min bɛ yen bi n bɛ se k'a fɔ kunnafoni ba fila de bɛ yen bi mun bɛ f'u ye kunnafoni fila a bɛ cɛw concerné a bɛ musow fana concerné c'est à dire produit kuraw bɔlen don an bolo an ka minɛn kura dɔw bɛ yen minnu bɔra dɔw fana bɛ sira la u bɛ ka dilan bi yɛrɛ ni sini donc o bɛ ban bi ni sini an b'a labɛn mais mun b'an tɛgɛ kɔnɔ sisan mun farala minɛn tɔw kan donc an b'o fɔ faniw ye i n'a fɔ an ye layidu d'u ma cogo min na ni fɛn o fɛn dilanna an b'o f'u ye tulu b'an bolo yan tulu mun n'an b'a fɔ ale ma ko muguso duman donc ale bɛ musow de concerné dɛ tulu in n'i y'a mun i ka muguso la mun ye bobara ye yafa bɔrɛ kelen a b'a magaya ka tila k'a k'i sago ye donc ni ala sɔnna a ma i ka kɔfɛla in na kɛ i n'a fɔ mɔni kɛlen laloma kunna mɔni mm. k'a kɛ bɔrɛ kɔnɔ k'a dasiri mm. ka sɔrɔ k'a kɛ laloma kun mm. ka sɔrɔ k'o bila tisɛngɔni na donc o bɛ taama cogo min na ah. hakili la o sayɔrɔ de ye donc n'i ye tile damadɔ kɛ k'a mun k'i sera k'ale bara saba tara k'o mun k'e bɛ to ka tɛmɛ i ka cɛ kɛrɛda fɛ tɔnɔ kɛrɛdaw fɛ a na to k'a ɲɛ munumunu k'i lajɛ tɔnɔ dɔrɔn tɛ hali carré kɔnɔ cɛw u na to k'u ɲɛw munumunu i nɔfɛ parce que yɛlɛma na don i ka kɔfɛ yan fan in na siga foyi t'o ra n'ala sɔnna ma inshallah donc tulu in tɔgɔ de ko muguso muguso duman a bɛ yan lahara ko tɛ diɲɛ ko de don n'a fɔra ko mun ma ko lahara ko tɛ kɔrɔ ye sisan i bɛ se ka mun jaabi sɔrɔ n'i y'a commandé a bɛ se ka d'i ma i bɛ se ka n'a nɔfɛ walima an bɛ se ka taa d'i ma bɛɛ kelen n'ala sɔnna ma inshallah donc cɛw ta kɔɲɔso an delila k'o fɔ ka tɛmɛ kɔɲɔso in kun banna mais an y'a dilan tuguni donc a b'an bolo yan n'an y'a d'i ma n'i ni muso karila ɲɔgɔn na n'a da ma to a ra fiyewu i ka n wele telefɔni na n'ala ka jɛn inshallah lahara ko tɛ diɲɛ ko don a ma dilan kunfɛ a dilala dɔnniya de kɔnɔna na an bɛ mun fɔ hali fiyentɔ n'i y'a lamɛn i b'a dɔn ko ninnu bɛ nin dɔn n'an sigira walanda kan ni nin ye mɔgɔ dɔnfɛn ye nin an'a dɔnfɛn tɛ o tɛ fili la o parce que an bɛ ka minnu bɛ k'an lamɛn hakilimaw de don nin ye mɔgɔw nin ye nin dɔnfɛn yɛrɛ ye o tigiw b'o dɔn n'ala ka jɛn inshallah donc les jeunes ɛɛ bisimila an sigira ka bɛn bi samedi ma le 19 février 2022 ɲininkali fɔlɔ min b'an bolo ka t'e kun na le secret o de ye k'a fɔ cɛ dɔ ko ko n'a n'a muso bɛ rapport la an bɛ yafa bila kɛrɛfɛ position dɔ de bɛ yen n'ale ye muso in bila o la ale ka cɛya bɛ muruti a bolo pewu nka n'o bɔr'a la position o position n'ale y'o kɛ problème tɛ yen nɔ donc a b'a fɛ k'a dɔn sisan problème b'ale yɛrɛ de fan fɛ wa walima problème bɛ muso de la i y'a bilasira baasi t'a la ala k'an bɛn sɔgɔma ma ko ne cɛlaka ye cɛlaka mun n'a sɔrɔ n'a ni muso n'u karila ɲɔgɔn na dɛ fɛn min y'a ka furumuso ye ko position dɔ bɛ yen yafa bɔrɛ kelen ko n'a ye muso bila o position in na donc ko ale ka cɛya in k'a bɛ murut'a bolo dɛ c'est à dire a bɛ tentative bɛɛ kɛ cɛya bɛ magaya walima a tɛ sɔn yɛrɛ don a bolo ko yala o bɛ se ka kun jumɛn i tɛ sinama ka caya nka k'a sɔrɔ position tɔw ra donc o tɛ kɛ o bɛ se ka kun caman di mais ni ala sɔnna ma an bɛna a de walawala a ye a tɛ taa maa si ɲininka bilen ni ala sɔnna ma inshallah donc o kɔrɔ k'a fɔ ko o position in n'a y'a sɔrɔ cɛn yɛrɛ yɛrɛ la ni muso saba muso naani b'a bolo walima muso fila b'a bolo n'a bɛ kɛ musow bɛɛ la, awɔ, ale ka lahalaya kan, unhun, c'est à dire ale fɛ a bɛ kɛ musow bɛɛ la o cogoya in na, awɔ, donc o kɔrɔ de k'a fɔ ɛɛ o bɛ se ka kun mun di a n'a sɔrɔ a bɛ kɛ muso kelen na muso kelen de b'a bolo a bɛ k'o muso kelen de la Awɔ. donc o bɛ se ka kun mun di olu fana tɛ donc kelen ye donc an bɛna détail di quoi c'est à dire n'a y'a sɔrɔ a bɛ kɛ musow bɛɛ de la ale fɛ yen donc o bɛ kun mun di o bɛ se ka kun belebeleba saba di voilà kun belebeleba fɔlɔ o bɛ se ka kɛ bana ye bana mun n'an b'a fɔ a ma ko infection infection yɛrɛ suguya ka ca mais infection dɔ bɛ yen n'o ale de bɛ communication tigɛ donc cɛ ka nege fanfɛla la c'est à dire n'i bɛ rapport la ni muso ye ni accès falenna c'est à dire ni kow falenna communication min bɛ i dusukun kɔnɔna na a b'o tigɛ. donc n'o tigɛra o bɛ se ka nin lase cɛ ma c'est à dire infection suguya ka ca infection min bɛ yen a bɛ se duuru ou bien wɔɔrɔ ma an ka dɔnni na bon infection yɛrɛ dɔ bɛ yen min bɛ nin kɛ donc cɛ la o ye kun fɔlɔ ye min bɛ se ka kɛ n'a sɔrɔ a bɛ kɛ musow bɛɛ la quoi i n'a fɔ n y'a fɔ cogoya min na o ye fɔlɔ ye donc filanan toujours n'a sɔrɔ a bɛ kɛ musow bɛɛ la o kɔrɔ de k'a fɔ ale ye cɛ ye cɛ mun n'a y'a sɔrɔ ni position falenna a farikolo tɛ se ka résister voilà a farikolo tɛ sɔn ka résister c'est à dire sexe k'i jɔ ka kɔnɔni kɛ ale bɛ a sexe tɛ sɔn o ma quoi donc ni yɛlɛmɛ donna ko la muso bɛ temps mun ta yanni yɛlɛmɛ ka don ko in na donc ale ka cɛya in bɛ donc o bɛ se ka muruti a bolo o lahalaya in kan i y'a faamuya a farikolo tɛ sɔn ka résister quoi o tɛ bana ye o ye o fana ye o problème de ye mun bɛ sɔrɔ a fanfɛ la parce que ale farikolo tɛ sɔn donc o ma quoi o ye fɔlɔ o ye filanan ye donc sabanan a bɛ se ka kɛ psychologiquement c'est à dire cɛ dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ position dɔ bɛ yen n'a ye muso bila o position in na yafa bɔrɛ kelen c'est à dire a bɛ muso ye lahalaya dɔ kan o lahalaya in tɛ cɛ ɲɛ diya yɛrɛ la ale ɲɛ kɔrɔ quoi i n'a fɔ misaliya la sa dɔ bɛ yen n'a b'a rapport ni muso ye muso farikolo dɔw yɔrɔ dɔw bɛ yen n'a y'o ye a bɛ muso détester a b'a détester c'est à dire a ni bi muso yɛ muso rapport yɛrɛ détester quoi donc i b'a sɔrɔ nin position in n'ale y'o kɛ o yɔrɔ in dayɛlɛli kama a bɛ muso in détester a bɛ muso détester a bɛ muso ka o yɔrɔ in détester donc a kunkolo o bɛ muruti donc a bolo i y'a faamuya donc parce que kunkolo bɛ muruti a bolo cogo an b'a fɔ a ma ko psychologie sira kunkolo bɛ muruti a bolo o de kama musow fanfɛla la donc a bɛ kɛ muso bɛɛ fanfɛla la i y'a faamuya o ye kun sabanan ye donc kun naaninan o bɛɛ ye o psychologie donc sira in ye i b'a sɔrɔ don dɔ ra eh, kanimuso dɔ karilen to donc ɲɔgɔn na a furumusow la nin ɲɔgɔnna kɛra a bolo donc kelen na quoi o muso in ye kunbɛli kɛ a ma ni dajuguya ye c'est à dire an y'o fɔ ni cɛ b'a rapport ni muso ye ni bila kɛra cɛ bolo joona walima a cɛya bala ka magaya a bolo walima ni murutili donna donc cɛya kɔnɔna na donc cɛ bolo muso de kan ka hakilisigi di donc cɛ ma ni jaabili ye k'a sɔrɔ i ma cɛ saboter misaliya la k'a fɔ i fila ka nɔgɔ ka bila nin ye misaliya kan n'i b'a dɔn k'a fɔ i ma prêt mun na an bɛna rapport kɛ misaliya ni ɲɛkumu walima suruntuci ninnu bɛɛ bɛ cɛ tɔ désespérer quoi donc muso ka o kumakan juguya in dɔ la kelen o bɛ kɛ psychologie sira ye c'est à dire hakilila kunkololabana ye cɛ kunkolo kɔnɔna na a bɛ cɛ lasiran de donc n'a taara muso fɛn o fɛn fɛ yen ni a ɲɔgɔnna kɛra a la yen a ɲɔgɔnna tɛ k'a la yen yɛrɛ mais ale yɛrɛ de b'a to ɲɔgɔnna bɛ k'a la parce que ni position in falenna dɔrɔn a hakili bɛ jigin muso dɔ in ka o kuma in na donc o kuma in b'a yɛrɛ frapper a kunkolo kɔnɔna na donc ko kelen in bɛ k'a la ka sabu kɛ siran ye muso dɔ in ye bagabagali kuma min fɔ donc a ma donc o bɛ na cogoya jumɛn na an b'o fana détail di fanu k'o faamuya parce que an y'o de fɔ le secret bɛ baara de k'aw ye sexologie fanfɛla la donc sisan i b'a sɔrɔ sisan psychologiquement dɔ b'a fɔ psychologiquement ko o bɛ kɛ cogo di ko ni cɛ bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la cogo di parce que i b'a sɔrɔ sisan hakili ani dusukun ani sexe communication de b'u ni ɲɔgɔn cɛ donc hakili n'i ye ko dɔ ye hakili sɔrɔ mun bɛ hakili perturber c'est à dire ka hakili caw caw i m'a faamuya bamanankan na quoi o ba communication dɔ de bɛ sɔn ni hakili cɛ hakili an k'o jate kunkolo la communication dɔ de bɛ sɔn ani kunkolo cɛ bon ni eh, hakili ye détection kɛ ka fɛn détecter k'a ta a bɛ transfert de kɛ donc sɔn ma sɔn bɛ sɔrɔ ka joli caman ta k'o joli in fiyɛ ka taa sexe kɔnɔna na donc ni communication tigɛra c'est à dire hakili ni dusukun cɛ o la sɔn tɛ joli caman sɔrɔ parce que ale tɛ ka correspondance sɔrɔ bilen ka ɲɛ ani hakili cɛ quoi n'o kɛra a kan ka joli hakɛ mun ta k'o fiyɛ ka taa cɛ ka sexe kɔnɔna na o joli tata bɛ dɔgɔya walima a tɛ sɔn ka tali kɛ bilen donc ale dun ka joli fiyɛli ka taa o de b'a to cɛya bɛ ja o de b'a to cɛya bɛ wuli ka ɲɛ donc ni communication ale b'a kɛ ni hakili ka kumaɲɔgɔnya de donc ni kumaɲɔgɔnya tigɛra ale ni hakili cɛ o la a tɛ joli ɲɛnama fiyɛ ka taa cɛya kɔnɔna na bilen n'o kɛra cɛya tɛ ja walima a bɛ muruti donc a tigi bolo quoi donc psychologie bana sira dɔ de ye nin ye communication tigɛli hakili ani dusukun cɛ cɛya yɛrɛ fɛnɛ bɛ donc a ta sɔrɔ o la donc sisan ni muso ye cɛ jaabi ni kuma jugu dɔ ye mun bɛ cɛ dusukun kami kami o la hakili bɛ taa munumunu o kumakan mun nɔfɛ dɛ o de bɛ communication tigɛ hakili ni dusukun na n'o kɛra dusukun kan ka baara mun kɛ sɔn kan ka joli hakɛ mun ta a t'o ta walima a b'i ban k'o ta yɛrɛ donc cɛya bɛ muruti cɛ bolo i y'a faamuya donc o y'a psychologie sira ye quoi donc i b'a sɔrɔ a daminɛna muso kelen de fɛ mais a muso bɛɛ y'a ta sɔrɔ a la ni cɛ ka hakili wuli ye k'a sɔrɔ bana jɔnjɔn tɛ cɛ la o y'a psychologie donc sira ye donc a bɛna fɔ ko yala o fura ye jumɛn ye psychologie psychologue olu de b'o furakɛ psychologue de b'o furakɛ psychologue ye jɔn ye o y'an yɛrɛ de ye an bɛ morali d'i ma i bɛ sɔn fɛnɛ o morali i t'o sɔrɔ youtube sanfɛ o tɛ f'i ye telefɔni na n'i y'an wele donc i bɛ na an ka gurupu sanfɛ o morali ye mun ye a leçon de complet a bɛ d'i ma n'ala ka jɛ inshallah i bɛ lafiya fɛnɛ i bɛ bɔ a problème kɔnɔ k'a sɔrɔ i ma fura san mais mun ye bana sira ta ye i n'a fɔ an y'o fɔ cogoya min na infection genre mun b'a kɛ n'i y'an wele o bana traitement complet bɛ sɔrɔ an bolo n'an y'a d'i ma a bɛ wuli ka b'i kan hali sɛ tɛ wuli a b'a fan kan cɛ fura feere bɛ cɛ fura feere bɛ dɛ ani kɛ fɛnnin dɔ la i k'a min o tɛ cɛ fura dama ye dɛ fo dɔnniya de ka sɔrɔ i la fɛn mun b'a kɛ an'a bɛ na sira mun fɛ ani kun mun b'a kɛ n da ka di dama tɛ quoi donc a tigi a ka jateminɛ kɛ ninnu kɔnɔna na a b'a dɔn k'a fɔ ko le secret ye mun fɔ a ye a tɛ ci donc o ye ni musow caman don nka n'a sɔrɔ muso kelen de don donc sisan muso kelen ta kun belebeleba kelen fɛnɛ bɛ se ka o kɛ mais an b'an den ka dɛmɛni dɔ d'a ma o y'a kɔdi ye pour que a ka se k'a yɛrɛ dɛmɛ ni donc n'o ye n'a sɔrɔ muso kelen de b'e bolo position kelen na position kelen de bɛ yen e ka sexe tɛ sɔn o ma fiyewu n'a y'a falen k'a k'o position in ye sexe tɛ sɔn mais n'a y'a kɛ dɔwɛrɛ ye a bɛ sɔn cela veut dire que o tɛ ninnu bana ninnu si ye parce que n'a sɔrɔ hali position wɛrɛ la n'a bɛ sɔn ni i bɔtɔ position dɔ kɔnɔ ka taa dɔwɛrɛ kɔnɔ n'a sɔrɔ k'i farikolo tɛ se ka résister a kan ka ko fana na mais n'a kɛra hali o position in na a bɛ kɛ a tɛ kɛ mais position den kelen pewu de bɛ a bɛ kɛ mun na cela veut dire que o ye bana mun ye an b'a fɔ n ko ye setanaw ka tentative banaw de ye parce que setana dɔw bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ u bɛ muso fréquenter mais u bɛ muso fréquenter o fana bɛ jarabi muso in na lahalaya dɔ kan mun ye gundo ye dɔnniyaw de don an tɛna an da don o bɛɛ kɔnɔna na k'o fɔ donc n'i bɛ ka rapport kɛ n'i ka furumuso ye lahalaya dɔw kan a tɛ fɛn k'ale la mais n'i ye position dɔ nati o b'a keleya quoi i b'a sɔrɔ o position in o man d'ale ye quoi o b'a a b'o kɔniya i k'o kɛ ni muso in ye quoi mais position tɔ ninnu si tɛ fɛn k'a ra quoi donc n'i bɛ n'i y'a essayer ka na o position ye ka na ni muso nana n'o position in ye n'o position nana dɔrɔn setanaw bɛ tutu de fɔ u bɛ tutuni dɔ kɛ i la quoi n'u y'o tutuni k'i la i b'a ye i ka cɛya bɛ donc a bɛ muruti i bolo donc o kuma lasurunya ye jumɛn ye cɛya murutilan a bɛ yen a bɛ yen wa mɔgɔw b'a kɛ fɛnɛ musow yɛrɛ ka baara de don donc ka cɛya muruti moriw moriw b'a mori dɔw bɛ yen minnu tɛ siran ala ɲɛ u b'a dilan k'a d'u ma u bɛ t'a don sumayama yɔrɔ la donc aw ye o de don dɛ ni cɛ bɛ muso dɔ in fɛ yen ale bɛ dɔ in don a b'a ka a ka a ka dabali a b'a don sumaya la en tant que o sumalen don fo dɔw bɛ ji suma yɛrɛ k'a kan walima ka gilasi bila a kan en tant que o sumalen don sa ayiwa e ka daga jiginnen de ye c'est à dire o daga a bɛ jigin donc o ɲɔgɔnna tutu moriw b'a dɔn quoi o ɲɔgɔnna tutu o de bɛ setanaw fɛnɛ bolo donc n'i bɛ na ni lahalaya ye lahalaya mun t'ale ci dɔrɔn a b'o ɲɔgɔnna tutu de kira n'o kɛra i ka cɛya bɛ donc murut'i bolo ni problème nin bɛ kɛ ni cɛya ko fanfɛla la ni caman de bɛ a dɔw bɛ i b'a fɔ bɛlɛkisɛ la bɛlɛkisɛ ba bɛlɛkisɛ jɛma den wolonfila i b'a fɔ a ra k'a bila ji kɔnɔ i bɛ ji dɔ ɲini dɔrɔn k'a bila ji in kɔnɔ c'est-à-dire n'i t'a fɛ cɛ ka s'i ma walima i tɛ fɛ cɛ ka se mɔgɔ dɔ ma i b'a fɔ a ra n t'o fɔ dɛ cɛnni de don n t'o fɔ quoi i b'a fɔ a ra k'a bila ji kɔnɔ dɔrɔn ka t'i da ka sunɔgɔ tant que o bɛ ji suma in kɔni kɔnɔ ye cɛ tɛ marcher n'i taar'a fili ba kɔnɔ dun o t'o tigi mago salen ye voilà ala k'an kisi o ma donc nin ko ninnu bɛ yen quoi a bɛ mɔgɔw bolo sitanɛw fana bɛ baara kɛ n'a fɛn ninnu ye a bɛ a b'olu fana bolo surtout a ɲumanba de b'olu fana bolo kan donc sisan o sira o bɛ se k'a kɛ très généralement donc ka caya donc i b'a sɔrɔ o fana o contrecoup o bɛ yen fɛn b'o tana fɛn min y'a tana ye o fana bɛ yen min b'a lakari ni cɛ y'o kɛ o ti i b'a kɛ sisan sisan i ka cɛya b'i laminɛ sisan hali miniti tan tɛ dafa ɔ kana siga yɔrɔ dɛ walima muso ka muso bɛ dabali sira minnu kɛ dumuni ni fɛnw na ka di cɛ ma n'i b'a dun n'a b'i attaquer i bɛ fɛn k'u ye min i tun man k'a kɛ o fana lankari b'a ra a langari bɛ o langari i b'a kɛ i b'a cuillère fitini ne bɛ layidu d'i ma cuillère fitini ɲɛ kelen dɔrɔn a kɛ fɛn dɔrɔn dɔrɔn i k'a min n'a cunna e kɔnɔ ani musow ka dabali tiɲɛna a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na u ka o kanu sira dabali ninnu de ko don dɛ a b'a bɛɛ cɛn ka bɔ yen nɔ o tɛ wuli fiyewu aa u arranger donc ee u k'an wele u k'an wele n'a degun bɛ min kan i b'an wele mais i bɛ wari bɔ dɛ a tɛ d'i ma fu an k'o fana f'i ye dɛ aa les secrets k'i kan jigin i bɛ dɔ de bɔ fura foyi t'o ra n'ala sɔnna mashallah donc nin sira nin bɛ se k'a lase donc cɛ ma bon o tigi n m'a fɔ n k'a bɛɛ a bɛɛ y'o ye ni o tigi n'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n'a sɔrɔ ale ta ye psychologie sira de ye k'a sɔrɔ ni kungolobana sira ye k'a sɔrɔ ni dabali sira ninnu tɛ sitanɛ sira ni sitanɛ sira ni ninnu tɛ quoi donc an bɛ stratégie fila fɔ a ye o kɔrɔ ye fɛɛrɛ fila a b'o kɛ n'a ko kɛra a bolo olu bɛ sɔn k'a dɛmɛ psychologiquement c'est à dire ni cɛya murutira a bolo a kɛra position min na a bɛ muso to o position in na k'i da muso sanfɛ o lahalaya in kan an t'a dɔn position mun don parce que ale yɛrɛ k'o position dɔn donc a b'i da muso sanfɛ o lahalaya in kan n'a ka da ye a bɛ muso ka senw dayɛlɛ yafa bɔrɛ kelen ka kasa k'i nun don ka taa o yɔrɔ in kɔnɔna na n'a ti ɲugu ka kasa caman ta ye a bɛ waati ta pour que a ka se ka kasa ta ye parce que kasa dɔ de bɛ yen o kasa in o bɛ ni kunkolo y'o sama psychologiquement perturbation min bɛ sɔrɔ cerveau kɔnɔna na a b'o détruire n'a y'o détruire i b'a ye i bɛ commencer ka to k'i yɛrɛ retrouver donc dɔɔni dɔɔni jusqu'à ce que i cɛya bɛ donc sɔn i bolo cogoya min na o y'a stratégie fɔlɔ ye filanan k'i dalen to muso kan o lahalaya in na ten a b'a a kunkolo a nun bila ka taa muso ka kunsigi la mɛsi ninnu na quoi c'est-à-dire kunkolosi bɛ muso min kun na a b'a kun a nun bila ka taa muso ka kunsigi la ka kasa sama muso kasa bɛ sɔrɔ yɔrɔ minnu na très généralement ka caya a kunsigi b'o la quoi o de kama n ye kunsigi fɔ mais a kunsigi a kasa bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na ka caya a k'i nun bila ka taa yen ka kasa caman ta yen donc n'a mɛnna ni kasa in bɛ sama kasa in de bɛ perturbation min b'a ka cerveau la kasa in de b'o détruire n'a y'o détruire i b'a ye a fari bɛ commencer ka n'a ma donc donc paf dɔrɔn a ka cɛya b'a lamɛn donc a bɛ tɛmɛ n'a ka baara ye n'a sɔrɔ psychologie sira dɔ nin de y'a anti ye o de kama fɔ musow ye ko i ka kasa duman ɲini ka kɛ i yɛrɛ la tuma bɛɛ kasa dɔ bɛ yen ni cɛ y'a sama a bɛ cɛ bila ka exciter c'est-à-dire kasa dɔ bɛ yen ni cɛ b'o min nɔfɛ ni cɛ rapport daminɛ a kan ka rapport jɔ yɔrɔ min na a tɛ se k'a jɔ yen kasa in jafɛ kasa dɔ bɛ yen ni cɛ y'a sama hali ni rapport t'a kɔnɔ a bɛ rapport jigin don cɛ kɔnɔ yanni ka t'i yɛrɛ kɛ yanni k'a kɛ nasiba mun ye o b'i tɔ kasa goya de donc kasaw ɲini minnu ye excitation kasaw ye min bɛ tamani kɛ cɛ dusukun na n'a y'a mɛn a tɛ se ka sabali f'a ka se i ma walima n'a bɛ k'a mɛn o b'a to a bɛ mɛn frottage la donc i fan fɛ i n'a fɔ muso yɛrɛ b'a laɲini cogoya min na n'i y'o ye k'o to yen fo ka taa kɛ ko kirikaraw ye o n cɛrɛ don dɛ an n'a ye wari sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ kow bɛ taa k'a dɔn i to donc ka kuma lasurunya i ma nin kasa in jɔyɔrɔ ye sa a bɛna mun kɛ cɛ ka cɛya kun kan ka muruti de mais kasa in bɛ fɛ ka nin kasa in bɛ o wuli ka bɔ yen nɔ k'a sɔrɔ cɛ ma fura ta muso yɛrɛ dusukun ma dɔn kami kami i y'a faamuya voilà donc ninnu de ye fɛɛrɛba fila ye min bɛ fɔ aw ye ni ala sɔnna ma donc an b'an profiter an ko k'an ka minɛn sabanan bɛ yen k'an bɛna expliquer an b'o fɔ quoi comme ale bɛ kasa concerner an b'an profiter k'o publier yan sisan donc o minɛn in o de bɛ ka dilan bi ani sini a tɔgɔ de ko sumalenni
a tɔgɔ de ko sumalennin sumalennin ye mun ye a bɛ kɛ ka worokɔrɔla de jɔsi muso b'a kɛ k'a ka worokɔrɔla jɔsi a ka ca ala fɛ n'a y'a sɔrɔ e ka cɛ in ni kɛrɛmu dunni ka d'a ye ɔ n'a sera n'a nun sera yen n'a kan ka continuer ni kɛrɛmu ye walima a man ka continuer n'a ye o na dɔn ni ala sɔnna ma inchallah donc et puis n'i ni cɛ gɛrɛla ɲɔgɔn na kasa duman dama de bɛ kɛ i ni cɛ cɛ ni ala sɔnna ma inchallah donc o de kama n y'a fɔ a ma n ko sumalennin n'ala sɔnna a baaraw bɛ senna bi ani sini n'ala sɔnna ma o b'a sɔrɔ a banna pewu donc le jeune a bɛ cogo di leçon ɲɛna message ɲɛna an bɛ taa ɲɛfɛ hakili la fanu ye faamuya sɔrɔ a la ɲininkali filanan min b'an bolo o message cayara an bolo yan kosɛbɛ a fɔra k'an ka ɲininkali tɛ mun la o de ye ko les femmes fontaines an b'a jateminɛ ka fɔ rapport la muso dɔw bɛ yen nɔ an bɛ yafa bila a kɛrɛfɛ ni rapport bɛ kɛ u bɛ ji bɔ ji in ka ca kosɛbɛ f'a bɛ kɛ i b'a fɔ sugunɛ an bɛ yafa ɲini u fɛ donc ko cɛ dɔw de bɛ fɛ k'o dɔn sisan o ji in o ji naturel yɛrɛ de don wa muso ka ji naturel yɛrɛ don mun yɛrɛ de bɛ lesɛgɛrɛ bolo ka fɔ o ji in kan lesɛgɛrɛ baasi t'a ra ala k'an bɛn donc sababa ma olu ye musolakaw an bɛ mun wele ko les femmes fontaines c'est-à-dire minnu bɛ ji di i n'a fɔ sugunɛ ji bɛ na cogoya min na yafa bɔrɛ kelen i n'a fɔ robinet ye n'a kunkolo karila dɛ donc olu bɛ ji di ten ka cɛ to action na n'o ye ko o ji in est ce que a bɛ sɔrɔ muso bɛɛ la walima a tɛ sɔrɔ muso bɛɛ de la donc ji in yɛrɛ ye jumɛn ye n'ala sɔnna an bɛna an da don o la ka walawala ni ala sɔnna ma inchallah yafa bɔra k'i lamɛnbaaw ka yafa ma kuma explication cogoya ra quoi donc ji muso fanfɛla rapport la ji ye suguya ba saba de ye minnu tɛ kelen ye n'i y'a faamuya suguya ba saba ka taa naani na an k'a fɔ suguya ba naani de bɛ muso fanfɛ ji la minnu tɛ kelen ye n bɛna bɛɛ détail di mɔgɔw ma ni ala sɔnna ma inchallah suguya fɔlɔ n'i ye caresseli daminɛ ni muso ye muso farikolo bɛ commencer donc ka exciter ji dɔ b'o accompagner a bɛ f'o ma nɛgɛji kasani dɔ bɛ k'o nɔfɛ an b'a fɔ kasani ma n ko kɛ kasa voilà c'est à dire ni cɛ nun donna o la o de bɛ cɛ bila ka exciter muso fanfɛla la très généralement donc ka caya donc o ye ji fɔlɔ ye min bɛ kɛ muso fanfɛla ji filanan n'i ye rapport daminɛ ni muso ye ji dɔ bɛ yen ni muso ni muso excitera n'i bɛ frottage ra n'a ye sisan de fait que a farikolo bɛ ka réagir donc ji dɔ bɛ yen o ji in bɛ eh, frottage accompagner i m'a faamuya frottage min bɛ ka k'a ka vagin na o ji in b'o accompagner donc pour que ka se ka paix di cɛ ma ani ka frottage nɔgɔya donc cɛ yɛrɛ bolo kan donc o ye ji filanan ye donc ji sabanan ni muso bɛna a yɛrɛ sɔrɔ c'est-à-dire ji min bɛ na n'o ye a ka ji base ye o ye ji giriman ye a caman na dɔw bɛ caman di dɔw tɛ caman di mais a kɔni ka girin ka tɛmɛ ji tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kan donc o ye yɛrɛ sɔrɔ ji ye quoi donc o ye ji sabanan ye i y'a faamuya donc ji naaninan o ye fontaine ji de ye c'est-à-dire o ji n'i y'a ye i b'a fɔ ko sugunɛ yɛrɛ yɛrɛ ani sugunɛ bɛɛ couleur kelen u bɛɛ cogoya kelen nka différence fila bɛ sɔrɔ ani sugunɛ cɛ différence fɔlɔ kasa t'ale la sugunɛ dun kasa bɛ sugunɛ na kasa golo kasa goman yɛrɛ bɛ sugunɛ na donc différence filanan sɛgɛ t'ale la sugunɛ dun sɛgɛ bɛ sugunɛ na sɛgɛ yɛrɛ yɛrɛ de bɛ sugunɛ na donc ale ni sugunɛ tɛ u bɛɛ ɲɛ ye ɲɛ cogoya kelen ye n'u bɛ na fɛnɛ u nacogo ye kelen u camanba de bɛ na ɲɔgɔn fɛ i m'a faamuya dɔ bɛ se k'a ta bila ka na fitinin fitinin dɔ bɛ se k'a ta caman bila ka na ɲɔgɔn fɛ ou bien dɔ k'a ta bɛɛ bila ka na donc ɲɔgɔn fɛ mais a kɔni na a ji ye ji jɛma de ye i n'a fɔ sugunɛ ji nka différence min b'a ni sugunɛ cɛ sɛgɛ t'a ra kasa fɛnɛ t'a ra i y'a faamuya donc an b'a fɔ o de ma ko fontaine ji muso dɔw y'u ta o fɛ n'u bɛ rapport la ni cɛ yafa bɔrɛ kelen u bɛ taa sugunɛ de kɛ ko parce que k'a fɔra ko k'i ka to ka sugunɛ bila bila nin k'o ka di cɛ ye o man di cɛ ye dɛ i bɛ ka cɛ bana i bɛ ka infection di i yɛrɛ ma i bɛ ka dilan kasa bɔ i bɛ ka aw yɛrɛ fɛnɛ kasa bɔ parce que sugunɛ ye fɛn kasa bɔlen de ye fɛn nɔgɔlen don fɛn kasa bɔlen don fɛn sɛgɛma de don donc n'i bɛ to k'o bila cɛ fɛ ni rapport la i b'i yɛrɛ bana de ka i yɛrɛ kasa goya ka rapport fɛnɛ tiɲɛ donc f'u k'a dɔn de o ji ni sugunɛ ji tɛ kelen ye kasa t'o ra wa problème t'o fɛ hali ni dilan fara o ji la a tɛ foyi tiɲɛ i y'a faamuya a bɛ fɔ o de ma fontaine ji donc o fontaine ji in o bɛ sɔrɔ muso jumɛn na voilà an bɛn'o de jaabi di o bɛ sɔrɔ muso mun na muso suguya saba a bɛ sɔrɔ olu de la voilà ka taa naani na mm. suguya fɔlɔ mm. muso dɔw yɛrɛ dancogo la a b'ale la quoi naturellement mm. ni rapport daminɛ n'a ye eh, tant que ni rapport daminɛna dɔrɔn a ta bɛ na fo ka taa rapport ban a bɛ to ka na fɛnɛ a yɛrɛ dancogoya la mm-hmm. k'a sɔrɔ a ma foyi kɛ i y'a faamuya suguya filanan muso dɔ i b'a sɔrɔ a b'ale la dɛ mais ale yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ k'a b'ale la parce que a ta in ma deli ka na mun na a ma deli ka na parce que muso dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ bitɔn dɔ de bɛ sɔrɔ u la n'a bɛ f'o ma k'u ka bitɔn rouge dɔw bɛ don rapport kɔnɔ fo ka t'u bɔ cɛ t'o bitɔn rouge sɔrɔ donc k'a digi c'est à dire professionnelya min b'a to i bɛ tigitago kɛ ka taa se muso nin ma ka nin digi pour que ji sira minnu b'a fari kɔnɔna na olu bɛ se ka dayɛlɛ cɛ ka professionnelya ma se o ma walima o temps tɛ sɔrɔ donc cɛ bolo walasa donc k'o kɛ i y'a faamuya donc o la muso in ma deli k'a découverte sɔrɔ donc a t'a dɔn n'a sɔrɔ a b'ale la walima a t'ale la donc o ye filanan ye sabanan muso dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ ale ka rapport mago bɛ durée de temps dɔ de la c'est à dire f'a ka partenaire ka rapport janya ka miniti hakɛya dɔ de sɔrɔ pour que ale ka fontaine ji bɛ se ka bila marche la ni miniti janyana ka se yɔrɔ dɔ ma a farikolo bɛ balaw kɛ donc a ka fontaine ji in bɛ na a ma kabini Ala k'a da a ma deli ka rapport kɛ ni cɛ ye min ka rapport janya ye o miniti hakɛ sɔrɔ donc ale ka fontaine ji a datugulen don parce que dayɛlɛla ma na min y'a dayɛlɛ donc i b'a sɔrɔ muso yɛrɛ t'a dɔn fɛnɛ k'a fɔ k'a b'ale la ka sabu kɛ cɛ ka rapport surunya ye voilà donc o ye sabanan ye donc naaninan musow yɛrɛ b'a dilan u yɛrɛ la voilà c'est à dire fura dɔw bɛ yen o farafin furaw bɛ se ka sɔrɔ i n'a fɔ maakɔrɔbaw ka musokɔrɔbaw musokɔrɔbaw dɔw bɛ yen musokɔrɔba ɲumanw bɛ yen hali sisan gundow bɛ sɔrɔ u bolo fɛnɛ u b'a fɛnw d'i ma i b'a utiliser hali ni e tɛ fontaine ye mais n'i y'o utiliser o ji kelen in kɔni o fontaine ji kelen in kɔni o nana i ra o don rapport in kɔnɔna na donc o kɔrɔ ye o tigi tɛ a t'o tigi la dɛ mais u y'a créer ale la quoi a bɛ n'a fɔ misaliya la sisan n'i ka sugunɛ n'i bɛ taa sugunɛ kɛ n'a sɔrɔ i ka sugunɛ tɛ tɛmɛ kɔpuni ɲɛ kelen de kan bon don dɔ la i bɛna ji dɔ min walima i bɛna jus dɔ min ou bien i bɛna minfɛn dɔ min o don n'i taara sugunɛ kɛ i bɛ se ka kɔpuni ɲɛ saba sugunɛ kɛ i y'a faamuya mais ani e ka sugunɛ caya hakɛ ye o ye o tɛ kelen ye c'est à dire i ye fɛn min consommer o décomposera ka na i ma ani i yɛrɛ lahalaya ye o ye donc o tɛ kelen ye aw fɛn dilanlen ye muso dɔw bɛ yen u b'a dilan u yɛrɛ la ni a fura siraw ye walasa ka se k'a di cɛ ma parce que a kunfa b'u la n'a kunfa bɛ donc u ka partenaire la i y'a faamuya a ka c'a la fɛ an yɛrɛ fana bɛ se ka dɔ kɛ o ko in na n'i y'an wele o la o ɲɔbugu ɲɔw ta k'an ye mun ye an n'o f'i ye n'ala sɔnna ma inchallah donc fontaine a sigilen bɛ ninnu de kan très généralement ka caya an ka dɔnniya kɔnɔna na les jeunes i bɛ jumɛn danni kan donc ne bɛ fɛ ka ɲininkali mun fɛn min dɔn sisan fontaine ko in na ni fontaine a bɛ muso minnu na u eh, u ka partenaire est ce que a tɛ degun lase u ka partenaire ma rapport la wa o ye ɲininkali fɔlɔ ye filanan fana ye min ye nin fontaine est ce que ale ni verser bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la wa yafa bɔrɛ kelen a kɛrɛfɛ bon eh, degun a tɛ se ka degun lase partenaire ma parce que mun na ale ni lawa tɛ kelen ye lawa n'ale nana n'a cayara kojugu k'a sɔrɔ bɛrɛba tɛ cɛ bolo a bɛ se ka muso ka vagin kɔnɔna magaya kojugu donc cɛ bɛ se ka tunun vagin kɔnɔna na a t'a dɔn a bɛ fankelen min fɛ n'o kɛra cɛ tɛ frottage sɔrɔ c'est à dire gu bɛ tunu a na hali a bɛ se hali gu bɛ tunu muso yɛrɛ la donc fontaine parce que lawaji in ka maga o de bɛ vagin kɔnɔna magaya fontaine ji in tɛ ten fontaine ji n'o nana au contraire o bɛna a sɔrɔ magaya min bɛ yen a b'o bɛɛ ko ka bɔ yen nɔ i m'a faamuya ka na ni gu wɛrɛ de ye mun bɛ cɛ nafa ani ka muso yɛrɛ fɛnɛ nafa ani ka muso yɛrɛ fɛnɛ nafa c'est à dire ale tɛ vagin magaya quoi ale bɛna dɔrɔn ka nettoyage yɛrɛ kɛ nɛmayanin fitinin b'ale fɛnɛ na o nɛmayanin fitinin b'a la mais o man bon kosɛbɛ donc nɛmayanin fitinin cɛ bɛ gu wɛrɛ sɔrɔ o waati ka tɛmɛ fɔlɔ yɛrɛ k'a to frottage kan gu min tun b'a kan a bɛ gu wɛrɛ découverte sɔrɔ min n'o tɛ kelen ye cela veut dire que a bɛ rapport diya cɛ bolo a b'a diya donc hali muso bolo la a tɛ fɛn tiɲɛ cɛ ye quoi hali n'a cayara cogo cogo parce que a tɛ vagin kɔnɔna tiɲɛ a t'a magaya ka se yɔrɔ la mun b'a to cɛ bɛ donc mun b'a to cɛ tɛ frottage sɔrɔ donc vagin kɔnɔna na donc o la a tɛ fɛn tiɲɛ cɛ ye n'i ko sisan i ko k'a ni lawa ye kelen ye wa non a ni lawa tɛ kelen ye ani ne y'o de f'i ye kuma caman i b'a sɔrɔ ale lawa bɛ na kuma dɔw la k'a sɔrɔ ale ma na u tɛ na ɲɔgɔn fɛ quoi walima ale ka na k'a sɔrɔ lawa ma na donc u fila tɛ jɛ ka na ɲɔgɔn fɛ parce que u bɛɛ bɛ na hakili kelen de kɔnɔna na ni min bɛ na dɔ in bɛ kɔnɔni kɛ o ka na fɔlɔ soit lawa ka na ɲɛfɛ ou bien lawa ka na kɔfɛ donc u nacogoyaw tɛ kelen ye u tɛ na ɲɔgɔn fɛ fɛnɛ i y'a faamuya u bɛ se ka ɲɔgɔn kɔn donc ka na donc u tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ au contraire lawa de bɛ se ka a tiɲɛni kɛ cɛ kun cɛ mun n'a sɔrɔ jamajan t'a bolo walima bɛrɛ t'a bolo mais fontaine mana kɛ cogo cogo cɛ mana kɛ cogo cogo fontaine tɛ fɛn tiɲɛ i ye parce que a tɛ fɛn tiɲɛ muso ka vagin kɔnɔna ye k'a fɔ mun bɛ se ka cɛ tunu vagin kɔnɔna n'i t'a dɔn i bɛ taa fan kelen mun fɛ quoi i y'a faamuya voilà d'accord le secret ni ne kun ye fanu garisigɛ ka bɛn bi samedi donya ma i b'i ka émission kuma laban da k'an b'a bi ta bila yan baasi t'a la ala k'an bɛn sɔgɔma toujours malick le secret et le génie donc an yɛrɛ tun bɛ plateau ba in kan yan bi n'i b'a ɲini internet sɔrɔ a b'a sɔrɔ malick le secret i b'a sɔrɔ internet kan dɛ ni mɔgɔ bɛ kunnafoni wɛrɛ fana bɛ se ka daw gosi 77 39 39 02 ni daw gosi da na yɛlɛ i ye dɛ ni da ma yɛlɛ kɔrɔ de k'a fɔ jama ka ca dɔɔni k'i patienter dɔɔni kɔfɛ ko daw ko na yɛlɛ i ye dɛ n'ala sɔnna ma inshallah groupe b'an bolo an ka groupe a bɛ marcher su ni tile an bɛ leçon minnu di a kan leçon professionnel de don concernant cɛw fanfɛla donc ani muso fanfɛla n'i yɛlɛla a kan cɛnimusoya fanfɛla kɔni na ni ala sɔnna ma i muso n'a f'i ma ko maître ni ala sɔnna ma e fana n'a f'i muso ma ko sukoromani ni ala sɔnna ma inshallah tellement que an bɛ leçon minnu d'a kan c'est très très important donc i tɛ se k'o dɔn k'i to a kɔfɛ ɲɔbugu ɲɔw de don a takanw ye mun ye n'i nana donc olu na f'i ye ni ala sɔnna ma inshallah assalamu alaikum